Aw bisimila aw ka podcast kan n'o ye kelekele ye min bɛna ɲɛfɔli k'aw ye nakɔ sungu masɛnɛ fangama kan. karamɔgɔ sedu i ye ingénieur Konipo ka nin intervention in kɔni mɛn nɔgɔ ladan cogo la e ye bagaji ko kuma mɛn na wa uh, alu y'a fɔ n ko fɛn in tɛ bagaji ko ye mm -hmm. n ko hakili ko de don mm -hmm. n'o tɛ ala y'a dabɔ a kama de ka mali bɛɛ sɔn angɛrɛ vɛriti la mm -hmm. o de kosɔn a bɛ san na mm -hmm. bin bɛ falen mali kilomɛtiri miliyɔn kelen mm -hmm. bɛɛ kɔnɔ mm -hmm. Ɔ o kilomɛtiri miliyɔn kelen o bin bɛɛ ye ala sɔn de ye an bolo walasa n'an b'a fɛ ka sɛnɛ kɛ an bɛ miliyari min fara ɲɔgɔn kan ka taa angɛrɛ san ni an y'o miliyari di malidenw ma u ka bin kan samiya fɛ hali a nɔgɔ tɛ kun an ka foro kɔnɔ ɔ nka se kɛra hakili la ni hakili dun banana dɔrɔn se tɛ fari ye tuguni ale bɛ tɔɔrɔya ta n'o tɛ a dɛsɛ tɛ a ntanya tɛ nka miiri de tɛ yen ni ko min don miiri t'i fari bolo a b'o tɔɔrɔ kɛ n'o tɛ mali bi an bɛ se k'a fɔ n ko farafinna tilebin yanfan na bi an man kan tɛ ka dɛn kɔkanna la sɛnɛko la ɔ nka bi hali ala man taa si alo n'o ma na ka bɔ kɔkan tuma dɔ la an tɛ se ka sɛnɛ kɛ an bɛ si makɔnɔ ka bɔ kɔkan ɔ sɛnɛkɛla min ka si bɛ bɔ kɔkan ni kɔkanna ma sɔn u ka sɛnɛ ma i ka sɛnɛ bɛ jɔ i ka sɛnɛ bali hali ko gɛlɛman tɛ sɛnɛ bɛ jɔ o kɔrɔ ko ko ni a jɔra i kɛlɛli wala i juguya kan san min na a bɛ kɔngɔ ladon i kan an bɛnba sumaworo kante dun ko ko jugu bɛɛ la juguman ni a belebele ye k'o de ye kɔngɔ ye o tuma na an bɛ se k'a fɔ ko ka sɛnɛ jigi da kɛnɛma la wala kɔkanna kan a bɛ jamana yɛrɛ bila farati la nka an ka jamana nin kɔnɔ tuma dɔ la i b'a ye ko tigi b'an na mɛ tuma dɔ la i b'a miiri komi n'a fɔ tigi ti an na bari tigi bɛ yɔrɔ min na o kow ka kan k'a kɛcogo dɔn N'i ye tigintanya ye ye cogo dɔ la dɔrɔn an ka mɔgɔbaw bɛ sanda dɔ da o la ko mɔgɔ jɔlen tɛ ye jama min na ko n'i sigi k'a bɛ fɔ k'i taara so u bɛ tila k'a fɔ tuguni ko ko min ka kan ka kɛ mɔgɔ salen kɔ ko n'o kɛra i ɲɛna k'i ka kan ka wele de ko su ɔ o la an b'a fɔ n ko o yɔrɔ ninnu na n'i ye sanda ninnu lajɛ i b'a fɔ ko tigi tɛ jamana yɛrɛ de la bari jamana ɲɛmɔgɔso ka baara ka kan ka kɛ nin suguya de ye a bɛ fɔ nin de ma ko bɛrɛbɛrɛli bɛrɛbɛrɛli de ye ka mɔgɔw bila ko dɔ la u yɛrɛ ka nafa kama hali n'a y'a sɔrɔ u m'a faamuya ɔ ni u nana tɔnɔ ye u bɛn'a faamuya ɔ nka n'i y'a ye o jamana ɲɛmɔgɔ kelen olu de bɛ wari ɲini ka taa angɛrɛ san ka taa binfagalan san ɔ ɛɛ ka bagaji san ka na o di sɛnɛkɛlaw ma u ka dugukolo kɛlɛ k'a bana k'a faga ka tila ka jamanadenw kɛlɛ k'u bana k'u faga ɔ i bɛn'i yɛrɛ ɲininka ko yala jamana ɲɛmɔgɔ u b'a dɔn de wa u t'a dɔn de ɔ ne bolo n'u t'a dɔn bi a tuma sera an ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye walasa an ka bɔ a jɔnya kɔnɔ ɔ ka na a maaya kɔnɔ a maaya tɛ ɲɛ doni min kɔ mhm. f'an ka o de ta baara ye diyagoya de ye diɲɛ kɔnɔ yɔrɔ si ma taa ɲɛ mhm. ko baara tɛ yɔrɔ si ma taa ɲɛ mhm. ko kisɛya tɛ ni an b'a fɛ ka taa ɲɛ k'a sɔrɔ baara tɛ miiri la o fana ye jamana ka bɛrɛbɛrɛli n'an b'a fɔ ko jamana ka politiki o ye fili de ye min ka kan ka ladilan ka kan ka lakile N'o tɛ alu ala ye mali sɔn bi n'i bɛ fɛ k'a dɔn ko ala ye mali sɔn k'a dabɔ a kama yɛrɛ de k'a sɔn alu ye ka taa ekɔliso la tan alu n'i sera ekɔliso kelen da la burusi kɔnɔna la denmisɛnnin kɛmɛ yirika de bɛ bɔ ekɔliso kɔnɔ eh, récréation fɛ midi fɛ i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka ko nin bɛɛ bɛ dugu nin kɔnɔ yan n'i y'o bɛɛ ye dugu kɔnɔ ka tila ka dugu sow ye ka dugu kɔngɔ ye mm. ka dugu dɛsɛ ye mm, mm. i bɛna a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ hɛrɛ ye ni hakili tɛ a la n'o tɛ ala ye min di an ma o tun bɛ se ka jamana nin jɔ n'i y'u bila baara la u bɛ se ka jamana nin jɔ u bɛ se k'a labaara u bɛ se ka an nafa ka hɛrɛ se an ma nka alu n'an m'a baara a bɛ kɛ diɲɛ ta ye o bɛ diɲɛ de nafa nka an yɛrɛ tɛ tɔnɔ sɔrɔ a la bari an denw bolo bi k'a fɔ ko farafinya ye lagosi de ko farafinya yɛrɛ de ye bana ye ɔ ko banaw sun bɛ farafinna de o tuma na an denw hakili bɛna tiɲɛ fo u bɛ bɔrɔ ta k'a gulon u la k'u bɛ taa farajɛla hɛrɛ ɲinini kama mm. ani nɔgɔya ɲinini kama mm. kamasɔrɔ siga si t'a la o farajɛw de ye kɔgɔji tigɛ ka na hɛrɛ ɲini mm-hmm. anw fɛ yan k'a sɔrɔ fana ka taa n'a ye mm-hmm. k'a labaara hakili la mm-hmm. fo bi a bɛ k'an kɔnɔ ko olu de eh, kɛrɛnkɛrɛnlen don dali masa bolo hɛrɛ tigiya la ɔ ka anw kɛrɛnkɛrɛn tɔɔrɔ ni sɛgɛn ni bɔnɛ tigiya la kamasɔrɔ a tɛ ten fewu nka a bɛ miiri de kɔnɔ a bɛ hakili de kɔnɔ n'an sera ka miiricogow falen ka hakilinaw falen ɛɛ alu an kɛra fɛn ye sini a tɛ donjan ko tɛ san yirika ko tɛ ɛɛ walaki de don ɛɛ ɲɛkɔmi de don
D'accord ɛɛ i ka nin walawalali in diyara an ye kosɛbɛ karamɔgɔ Sedu an b'aw ladɔnniya k'a fɔ karamɔgɔ Sedu ale ye sɛnɛkɛla cɛsirilenba ye a bɛ sɛnɛ kɛ a bɛ baganmara kɛ a bɛ jɛgɛmara kɛ ɔ a ka yɔrɔ filɛ nin ye bango bango tɛ voilà donc lakɔgɔlila don ayiwa tirinila fana don Nin jɛmukan labɛnna nakɔ biw an'a baaraɲɔgɔn fɛ aw sɔgɔlen ka to an ka jɛkanw na aw ni ce aw ka ɲɛmajɔ la aw k'an bɛn